Hello again, everyone. Uh, moni kachiwiri wina aliyensenso I would like to read a verse with you today from God's Word, the Bible. inetu ndikufunatu ndiwerengetu uh, vesi nd- ndi inu limodzi kuchokera m- ah, mawu a mulungu baibulo The verse is found in 1 Peter chapter 3, verse 18.

It is my privilege another time to be able to speak to you again about the suffering Savior. ndi chinthu changa cha mtengo wapatali kuti ndikathenso kukhala ndi mwayi okulankhulani inu zokhudzana ndi mpulumutsi The Apostle Peter tells us in this verse that Christ suffered once.
mtumwi petro akutiuza ife mu vesi limeneli kuti khristu anazunzika kamodzi
No doubt his mind went back to that day when he saw his Lord and Savior suffering upon the cross at Calvary. ine ndiku- ndikudziwa sindikukayika kuti zinampangitsa mulungu kukhala ndi ujeni ah, ndi chisoni kwambiri poona mwana waketu aku- aku- akulangidwa pa tsiku limenelo Jesus suffered loneliness and isolation.
yesu khristutu anazunzika kwambiritu chifukwa cha undekha komanso tu atasiyidwa Jesus suffered thirst and mental anguish.
yesu khristutu anazunzika ndi ludzu komanso tu ngakhale m'mutu mwaketu anazunzika kwambiri ndi nkhawa Jesus suffered agony and pain. yesu khristu anazunzikatu ndi kupweteka komanso ndi zowawa His back was bruised and bleeding. ndipo tu uh, kumbuyo kwake tu kunakwapulidwa ndipo kunali koti ku- kukugama- kukukha magazi His head was crowned with a crown of thorns, ndipo tu mutu wake unavekedwa ndi uh, chisoti cha minga his hands and feet were nailed, and every bone in his body was out of joint.
nditu manja ake komanso tu miyendo yake inakhomedwa misomali komanso tu molumikiza monse mafupa monse tu anali onse atachokamo m'malo mwake Oh, what suffering he endured upon the tree!
ndiyetu ndi kuzunzika kwakulu kumene iyetu anakumana nako pa mtanda
Peter also tells us who Jesus suffered for.
komanso tu petro akutiuza ife kuti kodi yesu khristu ameneyo amazunzikira ndani It was for our sin, our guilt, and our transgressions. ndi chifukwa cha uchimo wathu kulakwa kwathu komanso tu zoyipa zathu
He suffered there upon the cross for you and me.
iyetu anazunzikatu pa mtanda paja chifukwa cha iweyo komanso chifukwa cha ineyo
He took our place. He became our substitute.
iyetu anatenga malo athu chonchotu anasanduka mlowa mmalo He is righteous. We are unrighteous. iyetu ndi woyera ka- wolungama koma ife ndife osalungama He is sinless. We are sinful. iye ndi osachimwa koma ife ndi ochimwa He is just. We are unjust.
iyetu ndi olungama koma ife ndi osalungama He is good. We are bad. iye ndi wabwino koma ife ndi oyipa
Oh, what amazing love that he would suffer, bleed, and die for us. Ndiyetu chikondi cha mtengo wapatali chotere choti iyetu anazunzika, kukhetsa mwazi komanso kufa.
Peter also tells us why Jesus suffered. Petrotu akutiuzanso ife kuti ndi chifukwa chani Yesu anazunzika. It was to bring us back to God.
Iyetu anazunzika kuti akatibweretse ifetu kwa Mulungu. Our sins have separated us from God. Machimo athu anatisiyanitsa ife ndi Mulungu. We were all born sinners, and every day we practice sin. Ifetu tinabadwatu ochimwa ndipo tsiku ndi tsiku timapanga uchimo. Our wrong thoughts and our bad words. Maganizo athu olakwika oyipa, onyansa komanso mawu athu olakwika. Our wayward actions and our evil desires have taken us in a wrong direction away from God.
zimenetu ife timachitatu uh, zos- zochoka pa- zosiyana ndi mulungu komansotu maganizo athu olakwika amene amatichotsa ife pa- patali ndi mulungu and are leading us on a path down to eternal punishment in hell.
izitu zikutitsogoleratu ifetu pa njiratu imenetu ndi njira yakumuyayatu koma yakugehena kuchiwonongeko
Christ's suffering on the cross means he alone is our mediator.
ndiye khristu kuvutika pa mtanda ndiye kuti zikufuna kutanthauza kuti iye yekhatu ndiye amene ndi woyima pamalo kapena mkhalapakati the only one who can bring us back to God.
iye ndi yekhayotu amenetu akhoza kutibweretsanso ifetu kwa mulungu God is completely satisfied with Christ's sacrificial death at Calvary.
mulungutu anakhutitsidwa ndi imfatu ya khristu pa mtanda wa calvary God raised his son Jesus from the dead and offers you now salvation.
mulungutu anamudzutsatu mwana wake yesu khristu kuchokera kwa anthu akufa ndipo tsopanotu akupereka kwa iwetu mphatso ya chipulumutso He offers you eternal life and a place in heaven. akukupatsatu iwetu moyo wosatha komanso malo kumwamba Jesus is a living Savior.
yesu khristu ndi mpulumutsi wa moyo Will you repent of all your sins and trust the one who suffered on the cross for you? kodi iwe ulapa machimo ako onse ndi kuyika chikhulupiriro chako pa yesu khristu amene anafera machimo ako
It's your choice. ichitu ndi chisankho chako
Many thanks for listening, and may you today accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera ndipo lerotu panga chisankho cha kulandira Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wako.